mifa communication jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina aw minnu b'an filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'aw fo dan tɛ foli min na bi kari avril kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni naani aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan jamanakuntigi kolonɛl asimi goyita ale ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura dɔ la sɛbɛnfura min b'a jira kasoladen maa kɛmɛ fila ani bi kɔnɔntɔn ni seegin olu ka labilali kow la n'a a bɛ wele nazarakan na ko grâce présidentielle o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn avril kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ni naani ma tarata avril kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni naani anw ka jamana premier ministre n'o ye shogɛl kokala mayiga ye olu ye sigikafɔ kɛ bamakɔ hôtel dɔ la sigikafɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye yalasa tajiko gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ o kɛlɛli sababuya la o hukumu kɔnɔna na u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ waleya u ni nizɛr jamana ni ɲɔgɔn cɛ yalasa mali bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na hɛrɛ ani damu kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ko karibiran ani a y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ jamanaden maa caman b'a kalama taji nakun n'a bɛ wele ko karibiran ale nakun de ye yalasa ka caman caman bɔ an ka kurantigɛ banbali ninnu na ani an ka premier ministre shogɛli kokala mayiga a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka kalatafili min ye n'o olu bɔra a ma ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye yalasa maa si tɛna i ta kalatafili fɛ ko ka taa an ka ba maliba feere ani a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a yiralen tɛ fɛnɛ k'a fɔ k'a dabilala badabada la ko a bilalen don fɔlɔ ka don na nataw makɔnɔ fɛn min ye anw ka minisiri min ɲɛsinnen don jamana kow ale ni kɔkankow ɲɛnabɔli ma n'o ye monsieur abdulayi jɔpi ye ani a baarakɛɲɔgɔn sajo kamara ni n'ale ye minisiri min ɲɛsinnen don fanga kow ɲɛnabɔli ma olu ye taama boloda moritani jamana kan ani u bisimilala moritani jamana maa ɲɛmaa fɛ n'ale bɛ wele mohamed ould cheikh el guazani ale y'u bisimila kosɛbɛ o taama ninnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye jamana fila ka teriya an'u ka bɛn ale ni kɛnɛya ani tɛgɛdiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na fɛnɛ an ka jamana maa ɲɛmaa ale wulila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ta ka lase moritani jamana ma Nin de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan anw tɛ sɛgɛn anw tɛ ɲina an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn dan tɛ foli min na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo su ani tile u ka baara la nin de bɛ dan sigi an ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ la